Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatu an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka bi jira an ni lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ farafinna farajɛla mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka diasporaw bɛɛ lajɛlen Facebook kan YouTube sanfɛ Instagram kan fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati kɔnɔna na an bɛ aw fo nin wagati foli la aw ka jamanaw kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi an bɛ an ka belebele dɔ fɛ nin nɔ n'i y'a tɔgɔ fɔ bi maa tɛ a kofɔ maa ye mais min de ye mɛntigila ye a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna an'a sigilen bɛ quartier min na a b'o fɔ an ye an bɛ sɔrɔ ka don an ka jɛmukan kɔnɔ salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu
wala nin de ye kisi foli n'i y'a mɛn ko foli foli ka ca miyanka kan bɛ yen i y'a faamu senufɔ kan bɛ yen a tɔgɔ ye di bɔbɔkan bɛ yen bamanankan bɛ yen

sinsin kɔfɛ ni ala subhanahu wa taala tɔgɔ barikama ye ala min ye ko daminɛ ani ala min bɛ ko laban ka sɔli ala ka kira muhamadu kan alayhi salatu wassalam ka an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka a yɛrɛw fo mali kɔnɔ mali kɔ kan faantan ani faama cɛ ani muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ don kira mantɔnya la ala k'an bɛn sawabu ma Nin tɛ baasi ye hakili la k'a fɔ i bɔra ka foli di bɛɛ lajɛlen ma i tɔgɔ ni jamu i bɛ quartier min na i bɛ se k'o fɔ lamɛnbaaw n bɛ se k'o fɔ ne de ye professeur abubakari kuresi i y'a faamuya ka bɔ bamakɔ yirimajɔ salifu keyita ka balɔntan terrain kɔfɛ n'i sera yirimajɔ sugu mairie da la n'i ye ɲininkali kɛ ko salifu keyita ka balɔntan terrain bɛ min yɔrɔ dogolen tɛ yirimajɔ dugukɔrɔnin na yirimajɔ mairie da mairie ɲɛsinnen bɛ yirimajɔ sugu ma ni mɔgɔ min ye ɲininkali kɛ ye ko salifu keyita ka balɔntan terrain bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn yirimajɔ dugukɔrɔnin na n'i sera o dabala ye n'i ye ne kuresi wele n bɛ mɔgɔ bila k'i kunbɛn walima n'i ye ɲininkali kɛ ye n'i ko dolo karamɔgɔ professeur abubakari kuresi ilafi kuresi kuranɛ jiginna minnu ka so ni ko kuranɛ jiginna minnu ka so bɛɛ b'o faamu bɛɛ b'a dɔn kira bɔra kuresiw de la kuranɛ jiginna kira kan kuresiw de fɛ yen o de la n b'a fɔ n ko kuranɛ jiginna an ka so dɔw yɛrɛ b'a wele ko kuranɛ jiginna minnu ka so dɔw bɛ n wele ilafi kuresi dɔw yɛrɛ b'a fɔ n ma ala ka kuresi dɔw ko dolo karamɔgɔ fana o tɔgɔ bɛɛ kɔni bɛ ne na mali kɔnɔ mali kɔkan diɲɛ fan naani bɛɛ lajɛlen na ni ala ka diɲɛ ye ni n ka doloko siraw ye donc doloko sira ye mun ye ɛɛ o la doloko sira tɛ dɔwɛrɛ ye n y'a fɔ buna adamaden i bɛ don ko o ko la a ɲɛ ɲini fɔlɔ parce que adamadenw bɛ dibila taama de la u bɛ dibila taama na mun na e bɛ baara min na f'i k'a ɲini k'a dɔn ne ka baara ye mun de ye ne ka kan ka muso jumɛn de ta ne man kan ka nin de kɛ wa n ka baara ye mun de ye n ka baara ye sɛnɛ de ye wa n ka baara ye jago de ye wa ou bien n ka baara ye mun de baara ye n ka baara ye feere commerce de ye wa n ka baara ye mun de ye mɔgɔninfin k'a ɲini k'a dɔn quoi yɛrɛkun ɲini ka fisa ni mɔgɔ ɲini ye dɛ c'est obligatoire est-ce que y'a faamuya n'i y'i yɛrɛkun ɲɛ ɲini o ka fisa i ka mɔgɔ wɛrɛ ka ko ɲɛ ɲini o est-ce que i ye kuma faamuya mais mɔgɔ caman bɛ baara la très généralement u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ mun de kɛ u t'a dɔn u b'u ko u bɛ t'u ja yɔrɔ min na bon o de kɔnɔnafilibaatɔ caman de bɛ yen e bɛ baara la san joli joli e bolola nafolo tɛ sigi i bolola nafolo bɛ yɛrɛkɛ promesse bɛ d'i ma a tɛ kɛ n'i ye wari min sɔrɔ i b'a fɔ tasuma de bɛ don wari la n'i ye wari dɔ sɔrɔ est-ce que i ye kuma faamuya n'o ma ban e tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ i ni mɔgɔ mana jɛ ko ma a b'i janfa i bɛ ɲɛ mɔgɔ min ma a bɛ k'i jugu ye pourquoi o bɛ se ka kɛ cogo di est-ce que i y'i ka doloso lajɛ wa mais est-ce que i ka doloso nɔgɔlen tɛ wa dolo tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a mɛn dolo est-ce que i ye kuma faamuya dolo ye buna adamaden de ye dolo b'i n'a fɔ n'i ko compteur mɔgɔninfin dolo est-ce que y'a faamu compteur de don bon mais est-ce que i doloso nɔgɔlen tɛ mais ni doloso nɔgɔra i ka ko caman bɛ bloqué dɛ mɔgɔ doloso mana nɔgɔ i garijɛgɛ b'i jɔ mɔgɔw bɛ promesse d'i ma a tɛ kɛ i ni mɔgɔ mana jɛ ko kan a b'i janfa i bolola nafolo tɛ sigi i bolola nafolo bɛ yɛrɛkɛ est-ce que y'a faamu tout le temps dimi b'i la est-ce que i bɛ kuma in faamuya bon donc a lajɛ buna adamaden i doloso lajɛ ta mun de bɛ ne ka ko de la ne bɛ baara la san mugan san joli joli a dɔw bɛ baara kelen na t'u la mais bɛɛ ka kan k'a ɲini k'a dɔn wajibiyalen don ala kira mantɔn silamɛ ɲuman bɛɛ kan bɛɛ k'i dolo ɲɛ ɲini k'a dɔn ne dolo ye mun ye ne ka baara ye mun de ye ne ka kan ka muso finman de ta wa n ka kan ka muso jɛman de ta wa n ka kan ka mun de kɛ dans la vie i ka kan k'o de ɲɛɲini k'o dɔn est-ce que y'a faamuya n'o ɲɛ dɔnna dɔrɔn o tuma na alihamudulilayi a b'i n'a fɔ mɔgɔ garijɛgɛ ni mɔgɔ garijɛgɛ ɲɛna i ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ ni garijɛgɛ tiɲɛna i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ ni min fari tɛ hali tɛ taa bɛn to mɔlen ma yɔrɔ la dumuni mɔlen walayi i bɛ se yɔrɔ min dɔrɔn o b'a fɔ karisa k'an tilala dumuni na tɛgɛkoji filɛ yen Bon o ye garijɛgɛ ba ye ala k'an kisi o ma ala k'an kisi garijɛgɛ ba ma bon mali kɔnɔ mali kɔkan professeur kuresi don ala ka kuresi i lafi kuresi don n'o ye dolo karamɔgɔ ye internationalement bamakɔ yirimajɔ dugukɔrɔnin salifu keyita ka balɔntan terrain kɔfɛla ni mɔgɔ bɛ na n'i sera yirimajɔ

A tɔgɔ bukari kuresi la ala ka kuresi i lafi kuresi mɔgɔw ka kuresi ni ala sɔnna i bɛ n sɔrɔ ni ala ka diɲɛ ye ala k'an bɛn sababu ma mɔgɔw k'u dolo ɲɛɲini u k'a dɔn est ce que i ye kuma faamuya n bɛna min fɔ i ɲɛna n bɛna fayida kelen di an lamɛnbagaw ma est ce que i ye kuma faamuya parce que n b'a dɔn bi souci bɛ mɔgɔw kan kɔnɔguan bɛ mɔgɔw kan kɔnɔnafili bɛ mɔgɔw kan i b'a ye c'est-à-dire mɔgɔw k'u ka ko ɲɛɲini quoi n'u m'u ka ko ɲɛɲini a man ɲi dɛ parce que i mana ko min daminɛ a daminɛ ka di mais a tɛ laban mun de la a tɛ laban mais est ce que e doloso nɔgɔlen tɛ mais est ce que e doloso nɔgɔlen tɛ n'i dolo nɔgɔra i ka ko bɛɛ bɛ nɔgɔ i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ est ce que y'a faamuya wari tɛ sigila i kunna i mana don muso ko min na a daminɛ ka di est ce que y'a fɔ a tɛ laban n'u m'i ka nafolo tiɲɛ muso i mana don cɛko min na a daminɛ ka di mais a tɛ laban très généralement bon mun de b'i ka doloso la est ce que i y'i ka doloso lajɛ wa est ce que i y'a consulté wa a b'i n'a fɔ sisan n'i taara mɔgɔ sigilen e b'a la n kɔnɔ bɛ n dimi n kunkolo bɛ n dimi ayiwa nɛriw bɛ n dimi n kan fasa jalen don mais est ce que à temps réel est ce que i taara docteur fɛ yen a ka analyse kɛ k'a dɔn mun de b'i la pali de b'i la wa typhoïde de b'i la wa nɛridimi de b'i la wa bon en tout cas mun de b'i la au juste à temps réel mais ka to i sigila ten ka to miiri miiri ni kɔnɔguan na dɔw yɛrɛ dalen tɛ ko la hakilina kelenna ti dɔw la est ce que i kuma faamuya i bɛ t'o la ten i bɛ t'i yɛrɛ ci karamɔgɔ dɔ tɛgɛ o b'i nɛgɛn k'i ka wari minɛ Est ce que y'a faamuya bon n b'o de fɔ kuma bɛɛ karamɔgɔya dɔrɔn tɛ dɛ yɔrɔ mali bɛɛ maliyɛn yɛrɛ mali yɛrɛ karamɔgɔ ka ca bi ka sago maliyɛn yɛrɛ kan a ka ca ni bana si ye bi walahi mali karamɔgɔ ka ca bi ka sago maliyɛn yɛrɛ kan n y'o de fɔ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ minɛ k'a dun walahi n'i ma baara kɛ lahara i b'a fɔɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ ne m'a fɔ mɔgɔ bɛ se k'a bɛɛ dilan dɛ ayi mais i jija ne ko mɔgɔ kɛmɛ mana don i kan mɔgɔ bi wɔɔrɔ mago ka dilan ni mɔgɔ tan donna i kan mɔgɔ wɔɔrɔ mago ka dilan n y'o de fɔ karamɔgɔ ye n ko n b'aw kunnawolo ala ka kuresi i lafi kuresi professeur kuresi dolo karamɔgɔ ne y'o de f'u ɲɛna i y'a faamuya karamɔgɔya domaine tɛ dɛ côté o côté i b'a sɔrɔ défaut dɔ b'a la côté o côté défaut dɔ bɛ yen est ce que y'a faamuya mɔgɔninfin ɲuman bɛ yen mɔgɔninfin juguman bɛ yen est ce que i bɛ kuma in faamuya dɔgɔtɔrɔ jugu bɛ yen dɔgɔtɔrɔ ɲuman bɛ polisi jugu bɛ polisi ɲuman bɛ gendarme jugu bɛ a ɲuman bɛ juge ladiriw bɛ hali bi u ma ban u ma ban a dɔgɔra kɔni mais a ma ban hali bi bon kote o kote la defo dɔ bɛ kote bɛɛ la karamɔgɔda kelen tɛ dɛ n'i ye mɔgɔ nɛgɛ i y'i yɛrɛ nɛgɛ n'i ye mɔgɔ janfa walahi i y'i yɛrɛ janfa donc o la mɔgɔninfin i b'i ka yanni i ka ko da mɔgɔ wɛrɛ ta ma i b'a da i yɛrɛ ta fɛ fɔlɔ eseke ni ne ye ko k'e la sisan a ma bɛn e ma i bɛ ko ta i yɛrɛ fɛ e ka ko kɛ n'a ma bɛn ne ma bon e ka ko ta ma dɔrɔn imagine toi i yɛrɛ ka imagine dɔrɔn donc o la an ka baaraw kɛ tiɲɛ kan an ka baaraw kɛ laadiriya la eseke i y'a faamuya n'o kɛra an bɛ baraji sɔrɔ parce que mɔgɔ min bɛ se e ma kɔnɔgan de b'a la souci dɔ de b'a kan difficulté dɔ de b'a kan bon a mago bɛ sarusi dɔ de la bon o sarusi o de bloquelen don bon a ka ko daminɛ ka di très généralement a tɛ laban bon Donc n'o tigi ni kɔnɔguwan sera e ma e mana o ka wari minɛ k'i kɔnɔ munumɛnɛ k'i da i ma baara kɛ lahara i b'a fɔɔnɔ jahanamɛ kɔnɔ wa ni ala ma fara i kan fana lahara ka jan dɛ hakɛ dɔw tɛ bila ka lahara kɔnɔ dɛ a dɔw bɛ bɔ i la diɲɛ na yan ɛseke i bɛ kuma in faamuya o la an b'a fɔ an lamɛnbagaw ma dolo karamɔgɔ de don n'o ye ne professeur abubakari kuresi ye ka bɔ bamakɔ yirimajɔ dugukɔrɔ na salifu keyita ka balɔntan terrain kɔfɛ eseke dɔw ko i lafi kuresi dɔw ko ala ka kuresi i y'a faamuya i lafi kuresi o bɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ bɔ i kɔnɔ ni bɔkari kuresi bɔr'i kɔnɔ i lafi kuresi tɛ bɔ e kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso mali kɔnɔ mali kɔkan eseke i ye kuma faamuya o la min na n y'a fɔ i ye cogo min na adamaden yiri saba bɛ yen mɔgɔninfin k'u hakili t'o la U ko hakili to yanani i ka fa da o di maaw ma an bɛ maaw hakili laj i ka waasa ni muru la u ye dɔn ko mɔgɔw bɛ se k'i lasɔrɔ ni ni muru minnu ye parce que n'u y' weele sa i ɲɛ gannen don se ka taa la ko u bɛ se ka waasa kɔnɔ u bɛ don waasa kɔnɔ o jɔ kɔnɔ n'u ye ssouru disanfɛntura kɛ u ye mali nɛgɛgatifu ye u ye dɔw bɛ sɔn dis fɛ sɔsan ka taranti ee bi wolonwula ani kɔnɔntɔn tan ni wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ naani bi saba sosan disina sɔsan taranti n'i ye o kɔnpse dɔw bɛ se ka fugka ci ma ko a bɛ kɔfɛ ni misi banna ko i ni u bɛ baro kɛ hali b'a wula k'a fɔ ani pururosɛri min bɛ ɲɔgɔn fɛ pururosɛri min don a tɛ baara kɛ nkalon kan anw bɛ yala san kalo tan ni fila kɔnɔ an bɛ karamɔgɔ tiɲɛtigiw de ɲini mɔgɔw b'an dɔn ni minnu ye kun fayakun moriw an mago bɛ olu de la an mago tɛ mori la ko nafolo b'a bolo an mago tɛ mori la ko miliyari b'a bolo an mago bɛ mori tiɲɛtigiw de la minnu mana bolo si yɔrɔ min ala bɛ sɔn tile bɛ bɔ yen o de kama bi an wulila ka se an ka morikɛ ma a sɔrɔli yɛrɛ gɛlɛyara an bolo dɔɔnin koyi donc mais ala y'a latigɛ ni ala bɛ diɲɛ latigɛ ko o ko la o tɛ tiɲɛ lamɛnbaw bɛ farafinna u bɛ farajɛla u bɛ Asie u bɛ Europe u bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc fayida mɔgɔninfinw tɔɔrɔla bi u sɛgɛnna gɛlɛya bɛ an kan bi i bɛ min dun bi dɔw taamatɔla yɛrɛ bɛ sa u yɛrɛ ma hami fɛ wala dɔw yɛrɛ fo ka taa ala ni hami fɛ fo ka taa Dɔw kɔnɔ gan bɛ k'u kunsigi jɛ dɔw kɛra hali cɛkɔrɔba ye dɔw kɛra hali voilà an b'a fɛ ka fayida gɛlɛn kelen di mɔgɔw ma n'u y'a kɛ jaabi sɔrɔ n'ala sɔnna don tɛm i k'o ɲininkali diyara n ye ni diɲɛnatigɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye i y'a faamuya n'an hinɛna ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn mago dilan an ka makari ɲɔgɔn na an ka kɛ laadiri ye an ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra an ka dugawuw bɛ minɛ n'o kɛra jamana in bɛ diya n'o kɛra ni ŋaniyaw ɲɛna ka hinɛ ɲɔgɔn na ka kɛ laadiri ye an ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na n'o kɛra an ka ɲinifɛn o bɛ kɛ sɔrɔfɛn ye mais n'an ko an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na dun n'an ko an ka ɲɔgɔn mago sa dun n'an ko an ka ɲɔgɔn nɛgɛ bulɔku ka dun aa karamɔgɔkɛ o ka gɛlɛn dɛ ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ an ye o y'a faamuya ala subhanahu wa taala ko kuranɛba in kɔnɔ a ko inna allaha dɔnnibaw tulo b'a la inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan sadakallahu l'azim a ko n ka jɔnw ne aw yamaruya ni ɲumanya ani tilennenya ani laadiriya ani aw ka hinɛ ɲɔgɔn na mais n'a ko a tɛ hinɛ ɲɔgɔn na dun n'a ko a tɛ makari ɲɔgɔn na dun o tuma aw bɛna ɲɔgɔn jiran ka dun wa aw bɛna ɲɔgɔn ta tiɲɛ wa n'o kɛra ala ka halaki ala ka dɛmɛ tɛ na bilen o tuma an ka baara kɛ laadiriya kɔnɔ an k'a kɛ mɔgɔ de tɛ silamɛ hɔrɔn don dɛ i y'a faamuya o tuma an ka mɔgɔw ɲɛji cɛ dɔnni na est-ce que y'a faamuya n y'o de fɔ o ee ala karamɔgɔkɛ dɔnnikɛla ka ca a dɔnba ma ca furabɔla ka ca a dɔnba ma ca furafeerela ni furadɔnna o tɛ kelen ye furabɔla ani furadɔnna kelen tɛ Ala ka hakili ɲuman di an ma o tuma na donc o la ni mɔgɔ min b'a fɛ garijɛgɛ ka saniya tout le temps a y'a hakili to ŋunjɛ ladɔn na ŋunjɛ ladɔn ani ŋunjɛ feere est-ce que y'a faamuya ani nsaban ladɔn est-ce que i bɛ kuma in faamuya ani mangoro ladɔn est-ce que y'a faamuya wa ŋunjɛ ladɔn ŋunjɛ feere est-ce que i bɛ kuma faamu a filanan nsaban ladɔn ani mangoro ladɔn mɔgɔ min b'a fɛ i ka cɛw dan garijɛgɛ ka foni Est-ce que ye kuma faamuya a y'a hakili to na n'ala sɔnna ma ni mɔgɔ min ye nin sɔrɔ k'a susu ani barakandi wo est-ce que ye kuma faamuya ayiwa n'i y'o kɛ walima y'a ni a tɔgɔ ye barakandi di susu wo est-ce que y'a faamuya k'a wusulan tila fila ye parfum dɔw wele ko nabila isufu ka parfum k'o dɔ k'a la n'ala sɔnna ma ka dɔ k'i koliji la n'ala sɔnna a ma i garijɛgɛ bɛ ko k'a saniya ala b'o kɛ siga foyi t'o la n y'o kɛ cadeau ye mali kɔnɔ mali kɔ kan fantan ani faama bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye i y'a faamuya bi don yɛrɛ barika bonya kosɔn ahan i y'a faamuya wa o de la n y'ala ka nin kuranɛ hayaba in ta parce que ala ko a ye an yamaruya ni ɲumanya o de ye inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan sadakallahul azim dɔnnibaw kulo b'a la a yamaruya ni ɲumanya a ka tile ani ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ laadiri ye ani ɲɔgɔn cɛ a ka hinɛ ani ɲɔgɔn cɛ wala kuma bi yan de ni ŋaniyaw ɲɛna baara bɛɛ bɛ ɲɛ mais ni ŋaniyaw tiɲɛna baara bɛ tiɲɛ ni a kɛra hɔrɔnkoloya ye est ce que i y'a faamuya fa karisa n tigɛr'i la aa ala kana jɛ bamananw ko ten kana bɔ dɔn na o ka fisa ni dɔnkɛlankolonkɛ ye kuma bɛɛ ma na fɔ kama parce que bamanankan don dɛ n'i k'i kelen b'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ. wa n'i kelen k'i b'a bɛɛ dɔn i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ n'i k'i b'i farikolo yɔrɔ bɛɛ tɔgɔ fɔ n'i m'i farati i laban b'i yɔrɔ dɔ nɛni. est ce que i bɛ kuma in faamuya o tuma na ɛɛ n'ala sɔnna mɔgɔninfinw k'u dolo ɲɛɲini u k'a dɔn n'i dolo nɔgɔra a bɛ na ni ko dama damani ye o de ye mɔgɔw bɛ promesse ta e ye a tɛ kɛ i b'a y'i ka kow daminɛ ka di est ce que i bɛ kuma in faamuya mais a tɛ laban laban t'a la n'i dolo nɔgɔra dɔrɔn ale juguya bɛ don ye fadenw b'i kɔ juguya la juguya b'i sɔrɔ dolo nɔgɔlen de b'a kɛ o kuma mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔ la kana sɔn i dolo ka nɔgɔ sisan i ka baara ɲini k'a dɔn ɲininkali min bɛ an fɛ sisan mɔgɔ min bɛ jamana kɔ kan n'o tigi bɛ fɛ k'a ka dolo lajɛ parce que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ jamana kɔ kan hali u dala dumuni kuma la o t'a sɔrɔ n b'o ye bon u bɔra yan don min na u ma dolo lajɛ u taara don min na fana ka se Europe ou bien Afrique fan wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ u m'u ka dolo lajɛ mais ni mɔgɔ ye e weele sisan k'i k'a ka dolo lajɛ k'i to yan nin nɔ e b'o kɛ wa hali n'i ye ne weele k'i to ko to ko ee o ye dugu dɛ aha o ye dugu dɔ ye n'i ye ne weele k'i to dugukolo taa taa sara la ni ɲɛ b'i la ni ɲɛ t'i la e dan ye dɔrɔn k'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di a banna ne mago b'o dɔrɔn de la sinon o b'a fɔ ko wolodonko ayi non non non a ma bɛn o la o o yɔrɔ ye parce que dɔw b'a fɔ ko n'i wolola don dolojuguninw na i t'i hɛrɛ sɔrɔ Bon nin kɔni bon n t'a dɔn ala ka faamu di an ma quoi bon mɔgɔ min yɛrɛ wolola est ce que i y'a faamuya wolo sɛbɛn tɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min t'a ka wolo sɛbɛn yɛrɛ wolo sɛbɛn yɛrɛ ma dilan mɔgɔ min na bon an k'a lajɛ quoi ne ko k'o k'a wolodon fɔ i bɛ t'a sɔrɔ bon k'o tɛ hɛrɛ sɔrɔ karamɔgɔkɛ mɔgɔ ka ko ɲini k'a faamu kana sɔn dolo de ka nɔgɔ i tɔgɔ ka dɔn i surnom yɛrɛ min o ka dɔn dɔrɔn i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔrɔn a banna N'o dɔnna dɔrɔn a banna problème foyi t'a la e y'a fɔ ne b'i ka dolo lajɛ k'i ka kibaruya fɔ i ɲɛna mun de bɛ e kan au juste ni i ɲɛ tɛ i bɛ mali kɔnɔ i bɛ mali kɔ kan i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i bɛ dugukolo ta ta sara a la n'i y'i tɔgɔ fɔ k'i ba tɔgɔ fɔ souci min b'i kan difficulté min b'i kan laɲini min b'i kan i t'a fɔ ne ye ne yɛrɛ de b'a fɔ e ye k'a fɔ nin de b'i kan mais minnu u tulo bɛ n kan na ni cɛn don u kɛ n weele kɛ ni nkalon don ni cɛn don ne min ko piyetɛ piyetɛ o kɛ n wele kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen k'i delila ka min kɛ n fɛ n'a ma ɲɛ n'i ye n sutura ala ka danga b'i kan parce que ne y'o de fɔ ala ye ne ko ala mɔgɔ o mɔgɔ ka sababu tɛ n bolo hali ni silamɛ de don ala kan'a ɲɛ da n kan ala kafiri n'a ka sababu bɛ n bolo ala k'a ɲɛ da n kan Est ce que i bɛ kuma in faamuya, unhun, mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ mago dilan dɛ, Ala yɛrɛ ma bɛɛ mago dilan wa bɛɛ ma da Ala la wa bɛɛ ma kɛ Ala fɛ mais a y'a ka kow ɲɛɲini i bɛna don baara min na a ɲɛɲini n ka baara ye mun de ye mun de la n bolo la nafolo tɛ sigi n balimamuso mun na i mana don cɛko min na est ce que i ye kuma faamuya mun de la a ko tɛ laban Parce que mɔgɔ ka dolo mana nɔgɔ dɔrɔn o y'i ka garijɛgɛ nɔgɔli ye a bɛ don i ka cɛko la a bɛ don i ka wariw la i b'i ka wariw ta k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ tasuma bɛ k'a jeni i yɛrɛ t'a dɔn i ka wari bɛ taa wo min kɔnɔ i ni mɔgɔ mana jɛ ko kan a b'i janfa i mana ɲɛ mɔgɔ min ma a bɛ tila ka kɛ e yɛrɛ jugu ye Est-ce que i ye kuma faamuya i mana ko min daminɛ a daminɛ ka di mais laban t'a la mais a ɲɛɲini k'a dɔn n'o tɛ dɔw ta ɲɛ dɔw b'a ɲɛɲini dɛ mais dɔw ni a tiɲɛtigiw de tɛ bɛn sinon dɔw b'a ɲɛɲini dɛ voilà dɔ bɛ ɲɛna dɔ bɛ ɲɛ kɛlɛkaw fana na dɛ an ka tiɲɛ fɔ n'a fɔra ko sogo fasalen don muru maa tigɛ o yɛrɛ da fasalen don donc o kuma n'a kɔrɔ don quoi est-ce que i bɛ kuma in faamuya dɔw b'a ɲɛɲini très généralement mais tiɲɛ yɛrɛ la dɔw de t'a ɲɛɲini a ɲɛ bɛ ɲini yɔrɔ min na karamɔgɔkɛ n'i ma don ala m'i bɛn n'o ye dun hali n'i ye miliyari di o bɛ mun ɲɛ o tɛ foyi ɲɛ o mais i bɛna a ɲɛɲini yɔrɔ dɔw la i bɛ taa a sɔrɔ hali i tɛ wariba bɔ alihamdulilayi n' ala ye barika don konin na a bɛ kɛ koba ye ni barika bɔra koba la a bɛ kɛ koba lankolon ye est-ce que i bɛ kuma in faamuya donc mɔgɔ bɛɛ k'i ka ko de ɲɛɲini i dolo ɲɛɲini k'a dɔn est-ce que y'a faamu ne ka kan ka baara jumɛn ne kɛ ne cɛ ye cɛ finman de ye wa jɛman don wa jamanjan don wa suruman don wa i kɛ bɛ ko min na nin de ye n ka baara ye wa sɛnɛ wa commerce wa est-ce que y'a faamuya a tɔgɔ ye di sabara feere wa a tɔgɔ ye di chose di dugukolo bagan mara wa nin bɛɛ bɛ mɔgɔ ka dolo la n'u jɔ dɛ wolo don dɛ ne ko wolo don mɔgɔ min wolola Est ce que y'a faamuya wolosɛbɛn tɛ maa min na walima dɔw yɛrɛ bɛ fɛn waati o y'a sɔrɔ wolosɛbɛn ko kuma tɛ a dɔw somɔgɔw t'o dɔn dolo mago bɛ dɔrɔn i tɔgɔ est ce que y'a faamuya ani i yɛrɛ ba tɔgɔ a mago bɛ yen de la n'i tɔgɔ dɔnna k'i ba tɔgɔ dɔn a banna o tɛ dɔwɛrɛ ye o lahara dɔ don ala tɛ maa si weele i fa tɔgɔ la ala bɛ bɛɛ de weele i ba tɔgɔ la sutura kama est ce que y'a faamuya ala tɛ maa si weele personne a ye dɔnnibaa bɛɛ ɲininka i lafi kuresi de y'a fɔ ala ka kuresi mhm. est ce que y'a faamuya ne de y'a fɔ mhm. ala tɛ maa si weele i fa tɔgɔ la a bɛ bɛɛ de weele i ba tɔgɔ la o sutura de kama ye mhm. parce que munna ala b'an sutura est ce que y'a faamuya parce que i bɛ taa sɔrɔ den dɔ bɛ e fɛ yen ɲaami den don den dɔ bɛ e fɛ yen est ce que y'a faamuya a ko ka ca i den tɛ mais a bɛ wele e jamu na mais furu kama ani furu sutura kama a bɛ sutura o kama ɔ n'ala ko k'a bɛna taa bɛɛ wele i fa tɔgɔ la aa karamɔgɔkɛ o ye maloba ye koyi aa o tuma na donc y'a ye sa o i yɛrɛ tɔgɔ n'i ba tɔgɔ dɔrɔn a mago b'o de la est ce que y'a faamu voilà hali n'i bɛ wele i bamananya tɔgɔ de la o di ka na i ba tɔgɔ hali ni bamanan tɔgɔ de d'a ma kan n kalenna ala la e yɛrɛ t'i ka problème fɔ n ye est ce que y'a faamuya dolofilɛ wari kɔni condition b'o la ɔ nka n t'o fɔ a tɔgɔ di voilà ni mɔgɔ min ye n weele n b'o condition f'i ye n'i bɛ s'o la problème t'a la n b'i dolo lajɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka i ka kibaruya d'i ma i sigilen est ce que y'a faamuya o sirilen tɛ k'i bɛ na ne fɛ yan a sirilen t'o la i bɛ mɔgɔ dolo ko k'a jɛ k'a to Europe k'a to New York est ce que y'a faamu New York k'a to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a doloso ko k'a jɛ n'aw bɛnn'a kan karamɔgɔkɛ a b'a garijɛgɛ sɔrɔ a ka wari bɛ basigi a mana don ko min na a bɛ laban est ce que y'a faamuya mais n'o ma kɛ karamɔgɔkɛ n'i doloso nɔgɔra i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ i bɛ énervé i yɛrɛ ma ni mɔgɔ ye promesse d'i ma a tɛ kɛ i bɛ découragé i yɛrɛ ma i b'a ye i ka ko daminɛninw ka di très généralement mais a tɛ laban est ce que i ye kuma faamuya donc doloso nɔgɔlen a y'a ka hakili to a dolo la kosɛbɛ n'i ɲinɛna nin kɔ eh, ko c'est pas vrai mori blofɛriw y'an tɔɔrɔ ce sont les histoires c'est un publicité ah ne m'a fɔ ko bɛɛ tɛ tiɲɛ mais ko bɛɛ fana lankolon tɛ yen dɛ ala tɛ se k'a bɛɛ di maa kelen ma o ah ala ye bɛɛ sɔn i ka sɔnda la hali ala ma ala y'a est ce que ala ye ala tun bɛ se k'an bɛɛ kɛ fɛn ɲɔgɔn fɛ mais mun na ala m'o kɛ est ce que i ye kuma faamuya Yaya Ala tun bɛ se k'o kɛ o e woro ne woro salenba fila filenba fila tɛ biri ɲɔgɔn da ra koyi o tuma ne m'a fɔ n bɛ se ka bɛɛ mago dilan dɛ mais ne yɛrɛ de ko ala ma ala n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ka dolo dɔn o tigi ka garijɛgɛ bɛ jir'i la mun de y'a ka garijɛgɛ mun de y'a ka ko bloqué est ce que mun de ye gɛlɛya don a ka ko la mun de y'a ka juguya don a nɔfɛ baso la wa faso la wa Est-ce que y'a fɔ teri sira la wa jɛɲɔgɔn sira la wa dolo yɛrɛ b'e guider dolo b'o f'e ye ɔ dolo bɛn'a jira e la a ka kan ka mun de saraka bɔ a ka saraka ye mun ye a ka yiri ye mun ye est-ce que y'a faamuya a ka kan ka mun de baara kɛ dans la vie dolo yɛrɛ b'o fɔ e ye i b'o fɔ a tigi ye a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o sirilen tɛ k'o tigi ka na n'an bɛn'a ka dɔrɔn dolo filɛ sara ye condition b'a da la n'i y'o condition bɔ a sara problème t'a la N'ala sɔnna ma an b'i ka doloso lajɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔkan faantan ni faama cɛ ni muso an b'i ka kiba kibaruya ɲɛf'i ɲɛna ala sago i sago
ayiwa hakilila k'a fɔ halisa an bɛ ka taa hukumu min kɔnɔna na donc o de ye bana ye bana kelen bɛ ka hadamadenw sɛgɛn bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la cɛyabana ɛɛ alihamdulilahi rabili alamina i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman b'an wele nin na bi nin problème bɛ mɔgɔw kan bi a gɛlɛya bɛ cɛw kan bi musobakɔrɔ fila dilan kan a ka gɛlɛn dɛ i da min muso kɛrɛfɛ i tɛ se ka foyi kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen éjaculation précoce bɛ olu la n'u sera muso ma dɔrɔn cɛ kɔ u bɛ verser o bɛ yen n'u sera muso ma dɔrɔn dɔw bɛ yen cinq minutes dɔw bɛ yen cinquante minutes o y'u rapidement u bɛ teliya dɔw yɛrɛ ta ka dɔgɔ k'a surunya ɔ k'a bonya k'a janya bɛɛ de tɛ se o de la n ko bɛɛ de tɛ se o de la est-ce que kuma faamu ala ma waso tɛ n y'a kɛ minnu ye k'olu bɛ n kan na ni tiɲɛ don ni nkalon don a dɔ ka téléphone ci ma yan kɛ est-ce que y'a faamu n y'o de fɔ n'i ye ne sutura ala ka danga b'i kan ne ni mɔgɔ an bɛ jɛ tiɲɛ kan an bɛ fara tiɲɛ kan n'a ka di i ye a kɛ n'a ka di i k'a to yen n t'i nɛgɛ n t'i musalaka est-ce que y'a faamuya i tɛna foyi di ne ma ko min tɛ ne bolo n'o de fɔ yanni k'i bolo ni ɲɛ taa ɲɛsin maa ma k'i b'o kɛ fɛn mun bɛ e yɛrɛ la ala barika la hinɛ tɛ n yɛrɛ la wa makari tɛ n yɛrɛ la ala ye fɛn o fɛn di waati ma a dɔ bɛ n yɛrɛ bolo ala barika la ne b'e nɛgɛ mun kama ne t'i nɛgɛ ne bɛ n ka wulibali de f'i ye n'a ka di i k'a kɛ n'a ka di i k'a to yen san nana kɔlɔnda ɲigilen sɔrɔ e tɛna jeliba sɔn maa wɛrɛ tɛna sɔn nkalon b'i da dɛ aa donc mɔgɔ tɛ se ka dɔnni dɔn ko e yɛrɛ kɔnɔna ka fili ne m'a fɔ maa kelen bɛ se a bɛɛ la dɛ ayi kuma kuma ka gɛlɛn fɔ cogo de bɛ kuma na kuma ni fili tɛ ban mais très généralement n'i yɛrɛ y'i ka ko ɲɛ dɔn i b'i taama ko ɲɛ dɔn est-ce que kuma faamuya n'i y'i ka ko ɲɛ dɔn mɔgɔ da n y'o de fɔ mɔgɔ dakan tɛ ɲɔgɔn bolo mais mɔgɔ ka sabu ye ɲɔgɔn bolo mɔgɔ dakan tɛ ɲɔgɔn bolo dɛ mais mɔgɔ ka sabu ye ɲɔgɔn bolo o tiɲɛ de ye dɛ voilà est-ce que kuma faamuya i bɛ jɔ tunin dɔ la i siri fo b'a la sabu fo alijanna sabu fo jahannama gɛlɛya n'a sababu nɔgɔya n'a sababu kuma bɛ faamu o tuma minnu ta ye o ye n'o la bɛ olu la est-ce que y'a faamu musikila bɛ o minnu na kurusijala kuwati ninnu est-ce que tubabu ko impuissance minnu ta ka dɔgɔ walima minnu ta ka surun b'a fɛ a ka bonya ka janya ɔ nka an t'olu baara kɛ i y'a faamuya n'i ye n weele n'ala sɔnna walima i nana n ka wasabu kɔnɔ n'ala sɔnna n'an bɛnn'a kan mm. problème t'a la mm-hmm. i y'a faamuya wa mm-hmm. n'an bɛnn'a kan problème foyi t'a la mm-hmm. walima mɔgɔ min bɛ e ye siɲɛ kelen sɔrɔ n'o tɛ dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ u ka siɲɛ tan kɛ su kɔnɔ nka mais u mana siɲɛ kelen kɛ dɔrɔn olu tɛ se ka foyi kɛ bilen est-ce que i y'a faamuya dɔw yɛrɛ bɛ gɛrɛ muso la karamɔgɔkɛ jakuma tɛ se ka ɲinɛ minɛ finikolon sulen don ji la alimɛti kisɛ jalen don ɛ o bɛ caroni kɛ cogo di o bere kelen n'o tɛ alimɛti kisɛ n'a ka ɲi alimɛti kisɛ kelen nka a bɛ kungo bɛɛ jeni aa aa mais n'i y'a ye ça va pas karamɔgɔkɛ ça va pas aa vraiment a ka gɛlɛn dɛ o ye tiɲɛ ye aa e cɛ ka ɲi i ka bon i ka jan Tiko naani n'i y'a naani. kɛnɛmana ye A ma nka nɔgɔn. sokɔnɔna Ee, aa a kuma ka karamɔgɔkɛ ca. ɛ musobakɔrɔ fila dilan kan a kuma ka ca ɛɛ o tuma i tɛ waliden bila a ka t'u ka so En tout cas. ayiwa ala k'an bɛɛ sababa ma Ami, ami, ala ami. ka hakili ɲuman d'an ma Ami, ami, ami. ɔ n'ala sɔnna o ye cɛ tu- ɔ, ɲininkali wɛrɛ di kana bisimila ayiwa eh, hakili la k'a fɔ eh, mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ dilan ta fanfɛla la Ahan, ahan. parce que ale de kelen bɛ ka problèmebaw de créer o kɔfɛ problème wɛrɛ bɛ yen o fana kelen bɛ ka furu caman sa bi muso bɛ furu ka na san kelen san fila san naani san duuru denko bɛ gɛlɛya yala i bɛ se ka dɔ fɔ denko in kan wa bon très généralement n'an y'a jateminɛ dɔ ye bana ye dɔ ye kunnafɛn ye mais bi u b'a bɛɛ bugɔ k'a bɛɛ gosi ka don ɲɔgɔn na bi n'u m'a fɔ jinɛ solomanin b'i kɔ dɛ u n'a fɔ jinɛ bɔrɛ b'i kɔ dɛ jinɛ tanba b'i kɔ dɛ jinɛ kaba b'i kɔ dɛ est-ce que i y'a faamuya n m'a fɔ jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye jinɛ ko ye tiɲɛ ye est-ce que i y'a faamuya ala ma jinɛ ni adamaden da foyi kama ko a kɛ ne bato jinɛ ko ye tiɲɛ ye dɛ ni mɔgɔ min ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye o yɛrɛ de tɛ tiɲɛ ye mais bana dɔw bɛ yen an b'olu bila jinɛ ko kan walima bana dɔw bɛ yen an b'o bila dabali kan très généralement olu tɛ tiɲɛ ye i n'a fɔ an k'a jateminɛ sisan denko bana a caman bɛ yen i n'a fɔ nɛminɛnpo bɛ mɔgɔw la dɔw ko ganke kɔnɔdimi mais nɛminɛnpo o ye marakakan de ye marakakan na nɛminɛnpo npogotigininw ka bana walima finitigininw ka bana très généralement mais kuma sanfɛla o ye infection infection o ye tubabukan ye infection parce que munna infection ninnu o de bɛ na ni denko gɛlɛya ninnu ye très généralement est-ce que i y'a faamuya o caman de bɛ na ni denko gɛlɛya ninnu ye quoi bon parce que infection bɛ sɔrɔ mun de fɛ olu bɛ sɔrɔ mikɔrɔbu de fɛ a ka ɲɔgɔn ka finiw don i n'a fɔ ɲɛgɛn public ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw o y'a sɔrɔ cogo dɔ ye walima cɛ ni muso ka jɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ cogo dɔ ye walima ji saleté ninnu bon ji minnu nɔgɔlen don en tout cas ale bɛ sɔrɔ mikɔrɔbu banaw de fɛ est-ce que i bɛ kuma in faamuya donc o de bɛ wele kuma dugumana o ye nɛminɛnpo ye mais a sanfɛla o ye infection

a tɔgɔ di ni dɔw bɛna koli sɔrɔ mm. i b'a sɔrɔ u kɔnɔ b'u dimi barakɔrɔla la mm-hmm. dɔw yɛrɛ ka koli bɛ tigɛ u la mm-hmm. est-ce que y'a faamuya bon infection bana caman bɛ mɔgɔw la bi mm. caman bɛ ka t'o kɛ dɛ eh, jinɛ wolowula b'i nɔfɛ dɛ est-ce que y'a faamuya mm. dabali de b'i la dɛ u y'i gengen zirasun na dɛ mm-hmm. u y'i dabali fali tɔrɔn na dɛ bon k'a sɔrɔ c'est pas vrai bana de b'i la n'i y'a fura di mɔgɔ ma ni ala ka diɲɛ ye est-ce que y'a faamuya kuru in bɛ yeelen a kɔnɔ walima i ka taa docteurw fɛ yen u b'a opérer ka kuru b'i kɔnɔ i b'i den sɔrɔ est-ce que y'a faamuya an bɛɛ n'i place don dɛ est-ce que y'a faamuya fura dɔw ye dɔgɔtɔrɔ fura ye o bɛ yen fura dɔw fana bɛ yen o ye bamanan o ye an ka laadara fura ye olu fana bɛ yen est-ce que parce que n'an bɛ kuma an ka kuma ni tiɲɛ ye o de bɛ laban est-ce que y'a faamuya bon o bana bɛ caman de la bi infection de bɛ na ni mikɔrɔbu ninnu ye est-ce que y'a faamuya hali aw ka ɲɔgɔn ka finiw don aw ka ko fu kelen na walima ɲɛgɛn public ninnu walima ji saleté ninnu bon en tout cas ale bana bɛ sɔrɔ mikɔrɔbu banaw de fɛ docteurw tulo b'a la Est-ce que i bɛ kuma in faamuya o de très généralement a bɛ na ni denko gɛlɛya ye a bɛ na ni trompe bouchéli ye est-ce que i y'a faamuya a bɛ na fibrome bila i kɔnɔ ni infection n'a kɔgɔra muso la ni cɛ ko a bɛ s'a ma suna ni farida la a bɛ digi a la rapport sexuel siraw kan n'i k'i bɛ se muso ma dɔrɔn a bɛ digi a tigi la bon ni ne dun b'a furakɛ dɔrɔn ne bɛ traitement complet de kɛ ne b'i ni muso bɛɛ de furakɛ est-ce que i bɛ kuma in faamuya parce que ale bana in microbe banaw de don ale bɛ sɔrɔ microbe de fɛ hali n'i fɔra mɔgɔ min kɔ ɲɛgɛn na n'a b'o tigi la ɲɛgɛn public ninnu na hali i ka sokɔnɔ ɲɛgɛn ni public don n'a bana bɛ mɔgɔ min na a b'a yɛlɛmɛ bana min bɛ sɔrɔ mikɔrɔbu bana fɛ o de ye infection o an b'o de wele ko nminɛpo nminɛpo nminɛpo dɔw ko gange kɔnɔdimi o n'a ɲɔgɔnnaw donc n'a b'i la a bɛna i ka denko gɛlɛya est-ce que y'a faamuya Donc perte blanche ji jɛman bɔ bɛ bila i la bon a bɛ cɛ yɛrɛ dɔw ka cɛya dɔgɔya k'a surunya n'i m'a furakɛ dɛ o de la n'i b'a furakɛ dɔrɔn i b'a traitement complet de kɛ hali ni muso naani b'a tigi kun i b'a bɛɛ de furakɛ mais n'i ye kelen furakɛ ka kelen to yen a bana mikɔrɔbu ma faga dɛ donc i b'a mikɔrɔbu est-ce que y'a faamuya n'e kɔni y'i yɛrɛ furakɛ ka muso to yen walima e ye muso furakɛ k'i yɛrɛ to yen siga t'a la a bana mikɔrɔbu ma faga bana minnu bɛ sɔrɔ mikɔrɔbu banaw fɛ donc o de ye infection ye nminɛpo ye est-ce que y'a faamuya gange kɔnɔdimi bon o ninnu n'a ɲɔgɔnnaw i y'a faamuya ni ala sɔnna o furaw labɛnnen don ni ala sɔnna ma bana bɛ mɔgɔ minnu na ɔ n'an bɛnn'a kan ni ala ka diɲɛ ye est-ce que ye kuma faamuya problème t'a la ala de bɛ kɛnɛyali kɛ o nka i yɛrɛ ka wuli ka dɔ kɛ dɛ est ce que i ye kuma faamuya an bɛɛ k'i cɛsiri i k'i ka ko ɲɛɲini mali kɔnɔ mali kɔkan faantan ani faama kan'a fɔ ne sɛgɛnna ne ye ko caman kɛ aa tiɲɛ don dɔnnikɛla ka ca mais ma se dɔnnikɛla bɛɛ ma dɛ est ce que i ye kuma faamuya a ye wuli a ka sababu ɲini a ye wuli a k'a ka banaw feere i y'a faamuya n'i ma wuli ka sababu ɲini sababu de bɛ e ɲini wa e ka t'i jɔ bada la sisan est ce que i y'a faamuya e k'a fɔ baji ma na n ko dɛ e k'a fɔ baji ma na n ko ayi e de bɛ don baji la k'i ko o ye tiɲɛ ye est ce que i y'a faamuya siga t'o la voilà n y'o de fɔ mɔgɔw dakan tɛ ɲɔgɔn bolo mais mɔgɔw ka sababu bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ siga t'o la an badenw k'u hakili to nin yɔrɔ la Ala ka jɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma ɲininkali wɛrɛ b'i bolo ɛɛ an ka ɲininkali laban donc i ka baarakɛ heurew ani i tɛ baara kɛ don min ni don min i bɛ se k'olu fɔ an ye n'ala ka diɲɛ ye ne bɛ baara kɛ don o don ni ala sɔnna a ma inshallah fo ni sɛgɛnna ni sɛgɛnna yɔrɔ min na n b'a bila yen n'o tɛ ne b'a kɛ don o don y'a faamuya k'a minɛ inshallah sɔgɔmada huit heures fo ka taa se zéro heure ma n bɛ baara kɛ ni ala ka diɲɛ fo ni sɛgɛnna yɔrɔ min na ni kɔni sɛgɛnna n'i ye n weele tante parce que ɲɛ b'a la lisiw de b'a la mali kɔnɔ mali kɔkan est ce que i ye kuma faamuya tuurutuuruko de don dɔw ta ye k'u ka dolo lajɛ k'u ka garijɛgɛ ko lajɛ u ka furuko bon tu vois dɔw ta ye kunnafɛn bɛ dɔw la o n'a ɲɔgɔnnaw dɔw ta ye banako ye est ce que i ye kuma faamuya bon donc o la n'i y'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di donc o la o tuma na n ka lajɛ dolo filɛ sara n'i y'o sara problème t'a la donc n b'i tɔgɔ don lisi la o tuma na k'i ka kibaruya lajɛ i bɛ mali kɔnɔ o i bɛ mali kɔkan o i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i y'a faamuya i lafi kuresi ala ka kuresi professeur abubakari kuresi donc n b'i ka kibaruya ɲɛf'i ɲɛna e ɲɛ tɛ ne na ne ɲɛ t'i la mais ka ala bi yan n b'i ka kibaruya f'i ye hali n'i bɛ ko to ko siga t'a la ayiwa i komi waati sera a kuncɛyɔrɔ la donc i bɛ folikan laban bi jɛmu kɔnɔna na i b'o di lamɛnbaaw ma n'ala sɔnna Ɛɛ n b'i bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli ani kelenya foli unhun ani sinjiya foli unhun Ala ka limaniya di an n'u ma unhun Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ami ami n bɛ n ka diɲɛ wuli dugawu belebele in kɛ a tɛ ben unhun siga t'a la Ala t'a ben fiyewu n'Ala sɔnna i y'a fɔ bi donba in yɛrɛ kama uun n'Ala sɔnna a tɛ ben o ye tiɲɛ ye o tuma Ala k'an bɛɛ mago dilan ami ami Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ami ami ami tunkarankɛw An bɛ dugawu kɛ u ye ya rabi mɔgɔ minnu sera ka bɔ ka taa kɔgɔji kɔfɛ k'i ba n'i fa to yen mɔgɔ ka so ka di i ye ka sago fɛn bɛɛ kan foyi tɛ mɔgɔ faso bɔ mais mun de b'o kɛ fantanya ɲɛsiranya o de la n ko dɔnnikɛlaw ma a y'a hakili to tunkarankɛw la dɛ a kan'u nɛgɛn parce que mɔgɔ caman de bɛ ne wele k'a fɔ n y'a don tan n y'a bɔ tan n ye nin kɛ a ma ɲɛ bon f'a bɛ kɛ sababu ye a bɛ tɔgɔ ye di u bɛna ka siran mɔgɔ ɲumanw yɛrɛ ye ala ka hakili ɲuman d'an ma donc an bɛna baro k'o kan o kumaw b'a dan na o termes b'a dan na komi an t'o domaine kɔnɔ bi mais ne kɔni b'a dɔn n'i ye mɔgɔ ka nafolo minɛ nkalon kan lahara i b'a fɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ kelen filanan hakɛ dɔw tɛ bila ka lahara kɔnɔ dɛ n'i ye hakɛ mɛnnen a taa mɛ birikanɛtigi de la birikanɛtigɛ la ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an sutura ala k'an laban ɲɛ ya rabbi ala k'an n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala k'an n'aw sutura ala k'an ka diɲɛ ɲɛ ala k'an ka lahara ɲɛ bɛɛ k'a fɔ amiina mali kɔnɔ mali kɔ kan n bɛ ka dugawu kɛ n'ala sɔnna ala t'a bin ya rabbi limani ala k'o d'an ma sababu ɲuman ala k'o k'an ye sababu jugu ala k'an kisi a ma ya rabbi ala k'an sɔn fo ka taa an sɔn alijinɛ na ala k'an kisi fo ka taa an kisi janɛmɛ ma ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ diɲɛ malo ni a lahara maloba ala kan'an ɲɛ la ala k'an sɔn ni maa min ko bi ka d'an na ala ka sini diy'an na ka tɛmɛ a kan maa min ko ɲinan ka d'an na ala ka san wɛrɛ diy'an na ka tɛmɛ a kan ya rabbi an ma maabaya kɔfɛ dɔgɔnin ma ala k'an kisi a ma sɔrɔ kɔfɛ nagasi ala k'an kisi a ma se kɔ dɛsɛ ala k'an kisi a ma ya rabbi ala k'an sɔn ala k'an laban ɲɛ ala ka limaniya di an ma ala ka ɲin limaniya de b'a bɛɛ ɲɛ ala ka limaniya d'an ma n' i ye limaniya sɔrɔ i bɛ kun' i yɛrɛ ye i tɛ taa mɔgɔ ka nafolo détourner i tɛna mɔgɔ corrompu est-ce que i ye kuma faamuya o ye limaniya di ala ka limaniya di an ma ala ka nin de ye limaniya ye limaniya de ka fisa n'a bɛɛ ala ka limaniya d'an ma ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala k'an bɛɛ kunnawolo ala kira barika kama kuranɛ barika kama mɛlɛkɛw barika kama injila barika kama toreta barika kama waliju barika kama seku barika kama kutubuw barika kama anbiyaw barika kama tabi tabinaw barika kama kira kɛmɛ saba ani kira tan ni saba barika kama nabi ɲuman ba kɛmɛ ani ba mugan ni naani barika kama ni makan madina barika ye ni kuresi barika ye ni sirifu barika ye ni jabal kafu barika ye jabal nuri barika betul mamuru barika betul magdisi barika ala k'an ka dugaw minɛ madina kaburu wolowula ala k'an ka dugaw minɛ madina misiri wolowula barika ala k'an ka dugaw minɛ ni arafat kɛnɛ barika ye ala k'an ka dugawu minɛ ni mina kɛra barika ye bamananw ko ta hakɛ bɛ fali ku sama na ku kana bɔ an bolo wa haza salamullahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ni ne y'aw balimakɛ an'aw ka kalanden n'o ye ne professeur abubakari kuresi ka bɔ bamakɔ mali yirimajɔ n'u ko dɔw ko ilafi kuresi dɔw ko ala ka kuresi professeur abubakari kuresi ka bɔ bamakɔ yirimajɔ dugukɔrɔnin kɔfɛ CSK terrain kɔfɛ sɔli ala mustafa salamu aleykum Nin tun ye an ni kuranɛ dungutigi ye n'o ye abubakari kuresi kuranɛ jiginna kuresi minnu kan donc an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn nin jɛmu in kɔnɔna na k'a yira aw la fana k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen k'i mago bɛ a la a ye fɛn o fɛn fɔ nin e mago bɛ a nin dɔ la caman bɛ yen ɲininkali caman bɛ yen an da ma se minnu ma mais don nataw la an da bɛna se nin caman ma a ka nimɔrɔ WhatsApp nimɔrɔ o filɛ nin ye i b'a ta i ka tilefana na wali i b'a ta bi la i b'a ta susan dis sɛsansan trante szouru2ttura kelen kɔfɛ i bɛ susan dis sɛkɛ i ka susan katigɛ ka trantigɛ k'a laban n'o ye bi wolonwula ani kɔnɔntɔn tan ni wɔɔrɔ bi ni naani bi saba n'i ye o ta aw bakari kulusi porofosɛ i manaɔri waati o waati i bɛ bɛn ni a ye karamɔgɔ minnu bɛ yen nimɔrɔ caman b'a bolo dɔ tɛ nin ye nimɔrɔ kelen de bɛ a bolo san kalo tan ani fila o de ye tiɲɛtigi ye an ka wuli an ka tiɲɛtigiw sɛgɛrɛ a t'a kɛ a ye min fɔ sisan kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don a ye min fɔ dolo kan bɛɛ b'a dɔn min b'a la minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan i taara jamana kɔ kan i ye gɛlɛya min sɔrɔ i m'i ka dolo de ɲɛɲini ka taa diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ dolo de bolo